Ди Бегъымбар Лъапӏэ Мухьэммэд Алыхьым и нэфӏыр къыщыхуэну хъуэхъум я нэхъыфӏэ лъэӏэсыну дыхуолъаӏуэ. И унагъуэм, Сэхьабэ и гъусахэм, дунейр къутежыхункӏэ Алыхьым и гъуэгу захуэм ирикӏуэнухэм фӏым я нэхъыфӏ къахуищӏэну Алыхь закъуэм солъэӏу. Алыхь закъуэм иузэщӏар, гъуэгу захуэм тригъэувар зыми хутешыжынукъым, жи. Икӏи Алыхь закъуэм имыузэщӏар, а гъуэгу захуэм тримыгъэувар зыми хутегъэувэжынукъым, жи. Абы къимыдэкӏэ сэлам я нэхъ гуапэ фызох си къуэшхэ си шыпхъухэ, Ассаламу гьалейкум уэ рахьмэтуллахи уэ баракату. Си къуэшхэ си шыпхъухэ, псом япэ дыдэу си щхьэр къыхузоджэ фэри фигу къызогъэкӏыж. Алыхь закъуэм дыфӏэвгъэлӏыкӏ, дыщывгъэшынэ, нэгъэсауэ унафэ къытхуищӏхэр дывгъэгъэзащӏэ. Нобауэ къэтщтэнси, Мы дунейм зы цӏыху тетауэ къыщӏэкӏынукъым икӏи тету къыщӏэкӏынукъым. Мы зи гугъу тщӏыну упщӏэм емыгупса. Мы дунейм дыщӏытетыр сыт? Сыт и мыхьэнэр? Сыт дыкъыщӏытрагъэхьар жытӏу? И купщӏэр сыт жытӏу демыгупсауэ? Мыбы куэду ибгъэдохьэ. Алыхьышхуэ зыфӏэмыӏуэхухэм, дунеягъэм щхьа, абы и фӏыгъуэхэм щхьа дытетщ жызыӏэ щыӏэр? Жызыӏэ щыӏэ псалъэм папщӏэкӏэ мы дунейм зэ дызэрытетри, дызыхуейр тщӏэу дытетынущ, къезэгъми къемызэгъри жаӏэу. Мы дунейм тетщ псалъэм папщӏэкӏэ, зыри къафӏэмыӏуэхужу, зыри афӏэмыӏэфӏыжу, гъащӏэм и мыхьэнэр къагурымыӏуэжу зи ӏэкӏэ зыукӏыж. Ауэ сыт-тӏэ мы дунейм дыщӏытетри и мыхьэнэр?

Аращи, а зы Алыхьышхуэм дыкъыщӏигъэщӏар, мы гъащӏэм и мыхьэнэр, мы дунейм дыщӏытетыжыр Алыхь закъуэм дыхуэпщылӏынра? Псом япэ дыдэу а дыкъэзыгъэщӏар, уафэри щӏылъри къэзыгъэщӏар, ди фӏэщ хъууэ, а дыкъэзыгъэщӏам щытхъур хуэтхьу, дгъэзакъуэу, лэжьыгъэ хуэдлэжьынра Алыхьым жиӏэу щытмэ? Тӏэ Алыхь закъуэм ди щхьэ закъуэ дыкъыхуимыгъанэу и гущӏэгъушхуэхэм щыщщ бегъымбархэр къызэрытхуигъэкӏуар. Ди Бегъымбар Лъапӏэ Мухьэммэд сэллаллаху алейхи уэсэлэм къытхуигъакӏуэри, дызэрыпсэунри гъащӏэм и мыхьэнэри къыдгуригъэӏуа. Псори зы пщӏыжу щытмэ, ислъам динкӏэ доджэ. А фӏыгъуэшхуэмкӏэ Алыхь закъуэ къытхуэупса. Ислъам диныр гущӏэгъущ дунейкӏэ ахърэткӏэ Алыхьым жиӏэу щытымэ. Ислъам диныр щӏэныгъэу зыхэлъщ. Ислъам диныр хьэл-щэн дахэ. Ислъам диныр Алыхьым жиӏэу щытымэ,

Езыхэми я псэ емыблэжу ислъам динра ягъэкӏуэтар. Абы ипкъ иткӏи, хэти цӏыху ӏущ Алыхь закъуэм фӏища, хэти цӏыху пэж къыфӏища, хэти нэхъ укӏытэ зыхэлъ къыфӏища, хэти нэхъ лӏыгъэ зыхэлъ къыфӏища Алыхь закъуэм. Ислъам диныр ягъэкӏуэтэн папщӏэкӏэщ ауэдиз гьэзаб щӏытрагъэлъар бэшэчу щӏыщытахэр. Ислъам диныр ягъэкӏуэтэн щхьэкӏэщ Хьэбаб Ӏэрат и къуэр мафӏэм хагъэгъуалъхьэу гугъу щӏрагъэхьар, ауэ абы щхьа къагъэнаӏым. Ислъам диныр зыгъэкӏуэтахэм щыщщ и псэ емыблэжу, гугъу ирагъэхьми абы щхьа къэмыну, Алыхь закъуэщ жиӏэу гьэзаб куэд зышэча Билал Алыхь арэзы зыхуэхъуну. Ислъам диныр зыгъэкӏуэтахэм. Ар езыгъэфӏэкӏуахэм ящыщщ Абу Аюб аль-Ансари лӏыжь хъуауэ Стамбул и блынэхэм деж хэкӏуэда Абу Аюб, Алыхьым жиӏэу щытымэ, ислъам динра сэхьэбэ лъапӏэхэр хэзыӏэтыкӏар. Ислъам дин папщӏэкӏэ Бэдыр зауэм дей ауэдиз джатэ щӏакъутар. Ислъам дин папщӏэкӏэщ Ухьуд дей ауэдиз шэхьид щӏыхэкӏуэдар. Ислъам дин папщӏэкӏэ, ар мыкӏуэдыжын папщӏэкӏэ, нобэ къытӏэрагъэхьэн папщӏэкӏэ Мадинэ къалэр, ауэдиз километрэ бжыгъэ и кӏыхьагъыу, кууэ, ров къыщӏатӏар диныр хэмыкӏуэдэжын папщӏэкӏэ. Нтӏэ нобэ си къуэшхэ си шыпхъухэ, ауэ зы тэлайкӏэ фи нэгу щӏэдвгъэгъэхьэзэ. Цӏыхуу я нэхъыфӏым щыӏар, абы нэхъыфӏ зейт щыӏэжынуӏым. Бегъымбар лъапӏэ Мухьэммэд саллаллаху алейхи уэсэлэм зы тэлай закъуэкӏэ, Алыхь закъуэм и ӏэмыркӏэ нобэ къытхэплъауэ щытамэ, сытыт къыджиӏэнур, сытыт илъагъунур? Мыра ауэдиз джатэ щӏэткъутар жиӏэнут нобэ дыкъилъэгъуамэ. Мыра ауэдиз шэхьид Ухьуд деж щӏыхэкӏуэдар. Сыт си Къурӏэнымрэ Суннэмрэ ефщӏа къыфхуэзгъэнар амэнэту фхъумэн хуейуэ? Сыт евлэжьар жиӏэу къыдэупщӏамэ, сытыт нобэ жетӏэнур си къуэшхэ си шыпхъухэ? Ауэ дэтхэнэ зыми упщӏэ зэдвгъэтыжыдзэ. Еттыжынур псалъэм папщӏэкӏэ диныр дгъэкӏуэтэн хуейуэ, диныр зедгъэубгъун хуейуэ Бегъымбар лъапӏэм унафэ къытхуищӏар. Къэдгъанэри уэ Алыхьым и лӏыкӏуэ, диныншэхэм, диныр къызыфӏэмыӏуэхухэм, диныр ауан зыщӏхэм, джахьил гуп, нобэ унафэ зыӏэщӏэлъ. Мылъку тӏэкӏу зыӏэщӏэлъ факъырэ нэ къэплъэжахэм, жаӏэм додаӏуэри дыдэт. Абы жаӏэра ди унафэр, ара ди суннэр жытӏэу жэуап еттынурат. Хьэмэрэ, ди псэ емыблэжу, ди ӏэщхьэлъащхьэр дэхьеяуэ, ди джатэр къихауэ, рэкету дыдэт жытӏэнурат нобэ. Ара жэуапу еттыныр? Мылъку къатыдохыжри дыдэт жытӏу. Хьэмэрэ Алыхь Закъуэм и унэ лъапӏэхэр вгъэщӏэращӏэ, къызыӏуфх, щӏэныгъэм зыщевгъэубгъу. Жыхуаӏэу Алыхь Закъуэм унафэ къытхуищӏа бегъымбар лъапӏэм унафэ къытхуищӏа мэжытхэр дгъэбагъуэрэ? Хьэуэ, си къуэшхэ, си шыпхъухэ. Уэ Алыхьым и лӏыкӏуэ, дгъэбагъуэ, мэжытхэр зыхудощӏ жытӏынура нобэ. ӏункӏыбзэ гъэбыдакӏэ щыдгъэт жытӏынура нобэ. Мыр хьэдэгъуэдахэ шынагъуэ, сыт хуэдэ напэ диӏэу, Бегъымбар лъапӏэм сэллаллаху алейхи уэсэлэм, и напэм зриплъэнур, къемэт махуэм и деж. Ар сыт хуэдэ? Акъыл, сыт хуэдэ ӏиман, сыт хуэдэ мыбы псалъэ сиӏым? Диным урилажьэу мэжыту зыхуэщӏауэ щытын хуейщ жыпӏын щхьэкӏэ. Фирхьэун нэхърэ нэхъ ӏей си къуэшхэ, си шыпхъухэ, ауэдэхэр. Хьэман нэхърэ нэхъ ӏей. Абыхэм ядэӏэпыкъуэгъус ауэдэ унафэ нобэ къэзыщтахэр. Хьэмрэ бегъымбар лъапӏэм, сэллаллаху алейхи уэсэлэм, Сыт хуэдэ жэуап еттыныр? Дагъуэт фщӏырэ? Диным зевгъэубгъурэ? Ялъэвгъэӏэсрэ жиӏэу нобэ къыдэупщӏауэ щытамэ? Уэ Алыхьым и лӏыкӏуэ, къуажэм, акъылкӏэ сымаджэу дэсу хъуар, Къуажэм делу дэсу хъуар зыщӏэткъуауэ. Видео тыдох, ахъшэ тыдогъэкӏуадэ. Абыкӏэ здогъэубгъу диным жетӏынура? Нобэ ара тлъагъур? Акъылкӏэ сымаджэ тхьэмыщкӏэ мыдей щӏэсщ нобэ. И гугъу фымыщӏу къэвгъанэ а тхьэмыщкӏэхэр. Ар динкъым. Абыхэм ахъшэ трагъэкӏуадэ. Ауэ дэ жэуап еттыну Бегъымбар лъапӏэм сэллалаху алейхи ва сэллэм. Хьэмэрэ сыт хуэдэ жэуап нобэ еттынур? Цӏыхухъур унафэщӏу, унагъуэм, ӏэхъуэу щытын хуейр. Ди псэ емыблэжу гурэ псэкӏэ къабзу, пэжу, ди щхьэгъусэхэм я кӏэ къуагъым дыдэсщ, дыкъуэтсщ жетӏынура Бегъымбар лъапӏэм сэллалаху алейхи ва сэллэм. Ара дэ жетӏынур нобэ къэхъужауэ щытамэ, къытхэплъауэ щытамэ. Нтӏэ си къуэшхьэ си шыпхъухьэ, дымуслъымэныр пэжу щытмэ, Алыхь закъуэм и Къурӏэнымрэ и Суннэмрэ къэдвгъэгъэзэжи, зыдвгъэгъэкъэбзэжи, тобэ къэдвгъэхьыжи, быдэу дывгъэубыдыж, ислъам дин тевгъэувэж Алыхьым жиӏэу щытмэ, Дымуслъымэныр пэжмэ, зи гугъу сщӏа сахьабэхэм ещхьу, ди псэ емыблэжу, ди мылъку дыщымысхьу, Алыхь папщӏэ, абы и гъуэгум тету дывгъэкӏуэд. Дымуслъымэныр пэжу щытмэ, Алыхь закъуэм унафэ къызэрытхуищӏам ещхьу, зэкъуэшу дыщывгъэт, зыр зым пщӏэ нэмыс хуэдвгъэщӏ, зы ӏэпкълъэпкъым ещхьу дызэрывгъэӏыгъ. Дымуслъымэныр пэжмэ, лей зедмыгъэхьэ. Сыт хуэдэ ӏуэху дыпэщӏэмыхуами, захуэу дыщывгъэт. Дымуслъымэныр пэжмэ, щӏэныгъэ пэж зэдвгъэгъэпэщ. А згъэдгъэпэща щӏэныгъэ пэжыр цӏыхухэм елъэдвгъэгъэӏэс, пэжымрэ пцӏымрэ зыхагъэкӏыфу. Гъуэгу захуэмрэ гъуэгу пхэнжымрэ къахуэцӏыхуу. Мис ар ялъэдгъэӏэсмэ, ислъам диным къэдгъэзэжу щытымэ, тобэ къэтхьыжу нобэ. Мис итӏанэ Алыхь закъуэ щыддэӏэпыкъунур. Мис итӏанэ Алыхь закъуэм лъэ быдэ дэ дыщигъэувынур. Мис итӏанэ Алыхь закъуэм и текӏуэныгъэр къыщыдитыну. Мис итӏанэ Алыхьым жиӏэу щытымэ, Бегъымбар лъапӏэм и шэфэӏэтым дыщыхригъэубыдэнур. Мис итӏанэ Алыхьым жиӏэу щытмэ. Гущӏэгъу къытхуищӏу, мащэм и хьэзабым дыщихъумэу, мафӏэм дыкъригъэлу, Сэлам алейкум жаӏэу жэнэтым дыщрагъэхьэнур си къуэшхьэ, си шыпхъухьэ.

Иджыри зэ си щхьэ хузоджи, фэри фигу къызогъэкӏыж. Алыхь закъуэм гущӏэгъу къытхуищӏыну дыхуеймэ, диузэщӏыну дыхуеймэ, иджыри зори, дымуслъымэныр пэжмэ, тобэ къэдвгъэхьыж, Алыхьым и гъуэгу захуэм дытевгъэувэж Алыхьым жиӏэу щытмэ. Алыхь закъуэм солъэӏу. Ширкым дыщихъумэну, Алыхь закъуэм солъэӏу бидхьэмкӏэ дигъэкъэбзэжыну. Алыхь закъуэм солъэӏу хьэрэм хьэлэлымкӏэ зыхэтщӏыкӏыфу дищӏыну. Алыхь закъуэм солъэӏу ди япэ ища, ди къуэш, ди шыпхъуфӏхэр Фирдэускӏэ игъэгуфӏэну. Алыхь закъуэм солъэӏу Ислъам диным и ныпыр къабзу, лъагэу, ӏэтауэ, адэкӏэ зезыхьэфын щӏэблэ къыдитыну Алыхь закъуэм.